Inniu tá muid ag dul ag breathnú ar ceist cóimeálacha agus tá muid ag dul an cheist seo ar fhreagairt ag úsáid SolidWorks. Um, is an bhliain a bhéas muid ag oibriú inniu air ná 2000 agus 14. So, má osclaíonn sibhse suas an USB atá agaibhse, tá chuile bhliain ansin agus tá cuid de na blianta seo freagraithe cheana féin ann, tá muid bailithe síos chomh fada le 2000 agus 14. So, osclaíonn muid suas 2000 agus 14 agus taobh istigh de 2000 agus 14 tá an leathanach seo a bhfuil an sonraíocht ar fad a theastaíonns uainn. So, má bhreathnaíonn muid céard atá tugtha dhúinn, tá bréagán ann, tá tarracóir agus is seod leantóir. Agus is seod é an meicníocht a bhaineanns leis an dá bréagán sin a cheangailt nó a ghreamú dhá chéile nó a nascadh. le chéile. Agus deirtear linn go bhfuil liosta páirteanna tugtha againn agus so tá páirt haon, dó agus trí so tá muid ag breathnú ar thrí pháirt anseo agus an líon ná tá páirt amháin nó tá tá ceann amháin de chaon pháirt againn. Um, Iarrtar orainn tarraingt ingearchló na meicníocht nascóra agus í cóimeálta. So, tá sé de fíorú orainn aghaidhchló nó ingearchló a tharraingt de na páirteannaí seo agus iad ceanglaithe le chéile. Now, níor iarr siad ingearchló gearrtha, d'iarr siad ingearchló. Is ceist an-simplí é seo agus tá mé cinnte go mbeidh go leor againn in ann an cheist seo a fhreagairt. go scioptha in do chloigeann anois beidh a fhios a'd cén chaoi a dtéann siad le chéile so ag breathnú anois air tá páirt a haon ansin sin é an brac tarracóra a thugtar air páirt uimhir a dó an nasc leantóir a thugtar ar an páirt uimhir a dó agus páirt uimhir a trí tugtar an pionna ceangail air sin so tá's a'msa ag breathnú air seo an-scioptha cén chaoi a dtéann siad le chéile téann an nascóir leantóir isteach san spás san seo atá san brac tarracóir agus ansin téann an pionna seo díreach síos thríd an dá páirt le hiad a cheangailt dá chéile agus iad a dhaingniú dá chéile. So tá muid ag dul leis sin ar fad a dhéanamh ar Solid Works. An fáth go bhfuil muid a' dhéanamh ar Solid Works mar tá muid ag freastal ar dhá rud ag an am céanna. Táimid ag cleachtadh an cheist chóimeálacha agus táimid ag cleachtadh Solid Works agus beidh muid ullmhaithe le haghaidh an tionscnaimh an chéad linn eile. So, má osclaíonn muid suas Solid Works anois agus sula dtosóidh mé rud ar bith tá mé ag dul a smaoiniú orm féin cén páirt is éasca acu seo atá mise ag dul a tosaí orthu. Tá mise ag dul a tosaí ar páirt uimhir a trí mar is é páirt uimhir a trí an páirt is éasca. agus is sin é an pionna ceangail. Ok, so tá mé ag dul tosaí ar páirt uimhir a trí an pionna ceangail. Now, tá an leathanach ag gach duine, tá cruachóip den leathanach ag gach duine, so ní cheart go mbeadh orm a bheith ag dul ar ais ag an leathanach seo i gcónaí. Um, Tá cruachóip os comhair chuile dhuine leis na toisí ar fad a theastaíonns. So gabhfaidh mé isteach i mo Solid Works agus gabhfaidh mé le páirt nua a thosaí. Anois, cá bhfuil mé ag dul a tosaí? I dtosach tá mé ag dul sketch a bhrú. Agus smaoineoidh mé orm féin anois, cá bhfuil mé ag iarraidh é seo a tharraingt? Cén chaoi a bhfuil mé ag dul a tosaí leis seo? So, tá barr an pionna ceangail sin, tá cruth hexagon air. So, tá mise ag dul an cruth sin a tharraingt i dtosach ar an front plane seo. So, sin an tús atá mise ag dul a chur leis an cheist. So, má bhreathnaíonn sibh ar na huirlisí ar fad atá againn anseo, tá polygon ansin ann. So, tá mise ag dul polygon a roghnú, agus anois tá mé ag dul roinnt eolais a chur isteach anseo. Tá sé ag fiafraí dhíom cé méid taobh eh, number of sides atá ag teastáil uaim, agus tá sé thaobh ag teastáil uaim, so níl sé sin le n-athrú. Agus tá mé ag dul tosaí anseo Tugtar an Origin ar an pointe seo anseo so tá muid ag dul a tosaí díreach ar an pointe sin san cás seo. Agus tarraingeoidh mé an eh, hexagon sin níl mé imníoch faoi an treo a bheas aige faoi láthair agus níl mé imníoch faoin um, tois a bhéas aige faoi láthair. So tá mé ag dul smart dimension a dhéanamh anois ar mo cheann agus an tois atá tugtha dhom san cheist ná go bhfuil trastomhas de ceathracha aige sin. Now.

no, rinne mé botún beag ansin, brúfaidh mé escape, bainfidh mé as smart dimension, so fáil réidh le smart dimension, so brú escape le fáil réidh le smart dimension, agus tá mé ag dul cliceáil ar an líne barr ansin, tá mise ag iarraidh go mbeidh sé sin cothrománach nó horizontal, so buailfidh mé, cliceálfaidh mé an líne, tá an líne lasta suas anois agam, agus tá mé ag horizontal a bhrú. Anois tá an hexagon sin casta, tá sé ina sheasamh suas i gceart. Features, Extruded Boss Base, le haghaidh tiús a chur leis seo, agus sé an tiús a bhéas aige, tá mé ag breathnú ar an leathanach cruachóip atá agam os mo chomhair, sé an tiús atá aige ná 20 milliméadar. Agus buailfidh mé an tic air sin. Anois tá píosa, tá an pionna le tarraingt anuas uaidh seo. So, cá bhfuil mé ag iarraidh an pionna a chur. Breathnóidh mé i dtosach air seo. Tá mise ag iarraidh an pionna a chur anuas ón íochtar. Mar sin tá mé ag dul a rothlú an Hexagon go mbeidh mé ag breathnú ar an íochtar. Tá mé ag dul Sketch a bhrú, Sketch arís agus cliceáil ar íochtar an Hexagon sin. Tá mé ag dul an spacebar a bhrú le dhul Normal to. Anois tá mé in ann an pionna a tharraingt air sin. So, Tá mise ag dul lárlíne a mharcáil. Bí cúramach faoi sin. Ná roghnaigh an líne, roghnaigh an lárlíne. Agus tá sé roghnaithe agam. Tá mé ag dul líne a mharcáil ó choirnéal.

Agus anois tá mé ag dul ciorcal a tharraingt ag an áit a chrasaíonn an dhá líne sin a chéile. So, déanfaidh mé sin arís. Cé chaoi a bhfaighidh mé an pointe ceart sin? Má théim os cionn an péire acu, gheofaidh mé an áit ina chraslaíonn siad. Bhfeiceann sibh é lasta suas ansin. So tarraingeoidh mé ciorcal toise ar bith agus déanfaidh mé smart dimension air sin. Gabh mo leithscéal. Agus is trastomhas de 16 milliméadar a theastaíonns uaim le haghaidh sin agus tic buailfidh mé tic ar sin. Anois features extruded boss base. Tá mise ag dul eh,

Agus tá mé ag goil é a shábháilt. Bhuel, caithfidh mé é a shábháilt ar an USB. Agus é seo é dhá mhíle is a ceathair déag. Agus an t-ainm atá air seo ná an pionna ceangail. So sin é an pionna ceangail sábháilte istigh san fillteán ceart a'm. agus feiceann sibh go, gur tháinig an t-ainm aníos ar bharr an leathanach ansin. So sin é an pionna ceangail críochnaithe a'm. So is féidir liom fáil réidh leis an pionna ceangail sin, tá sé sábháilte a'm. Tá a fhios a'm go bhfuil sé sábháilte i gceart, tá an t-ainm thuas ansin agus tá an, tá an réalt beag, an asterisk beag bainte amach as, nó, nó, nuair, nuair a shábháil mé d'imigh an asterisk sin, taispeánann sé sin dom go bhfuil sé sábháilte. So, an chéad rud eile anois ná breathnóidh mé anseo go bhfeice mé céard é an dara páirt is éasca agus tá mé a cheapadh go dtosóidh mé anois ar an nascóir leantóra páirt uimhir a dó anseo go b'in é an chéad pháirt eile is éasca. So, osclóidh mé suas SolidWorks arís agus gabhfaidh mé, déanfaidh mé páirt, New, agus tá mise ag goil é a shábháilt ón tús an t-am seo. So, anois tá mé, ní gá dhom a dhul ag cuartú, ba cheart go dtiocfadh an fillteán ceart aníos. Agus is é an t-ainm a bhéas air seo ná an nascóir, eh, leantóra. So, tá mé ag smaoineamh orm féin anois cén bealach is éasca dhomsa an nascóir leantóra seo a tharraingt. Agus séard atá ar intinn a'msa a dhéanamh ná a dhul agus sketch a dhéanamh ar an front plane agus a dhul agus eh, bhuel tá mé bailithe Normal To cheana féin. Tá mé ag dul tosaí ón origin, tá mé ag goil líne a mharcáil trasna, ok, tá mé ag goil líne a mharcáil ag uille ar bith, is cuma cén angle é seo, so tá mé ag goil líne a mharcáil trasna anseo arís. Brúigh escape, uair ar bith a bheas tú uh, mar seo, uair ar bith a bheas tú Má tá tú ag iarraidh fáil réidh, níl, níl tú ag iarraidh aon líne eile a tharraingt, tá tú ag iarraidh fáil réidh leis an líne sin, is féidir leat either an líne a chliceáil arís nó just Escape a bhrú. So, tá a fhios a'm nach bhfuil sé seo ceart an méid atá tarraingthe a'm, ach séard atá mé ag iarraidh déanamh ná tá mé ag iarraidh an cruth atá aige seo a fháil. So, tharraing mé garbh i dtosach é. Tá sé seo garbh, rofáilte, cineál, níl sé, níl aon toise ceart air. Anois cuirfidh mé na toisí air. So, caithfidh an líne sin a bheith seasca milliméadar ar fad. Caithfidh an líne seo a bheith naocha milliméadar ar fad. Cá bhfuil mé ag fáil na toisí sin? Tá mé ag fáil na toisí sin ó an leathanach, an cruachóip atá os mo chomhair. Anois, Um, tá mé ag dul, tá mé istigh i Smart Dimension agus tá mé ag dul ag ticeáil nó ag cliceáil ar an líne sin agus ansin ar an líne sin. Agus séard atá mise a dhéanamh anois ná tá mise ag cur toise idir an dá líne sin. Cén airde atá ceann os cionn an ceann eile agus tá ceann ceathracha os cionn an ceann eile. Ok. So tá ceann ceathracha os comhair an ceann eile. Anois tá mé ag dul a bheith an-chruinn leis an páirt seo. Tá mé ag dul an líne seo, an pointe sin a chliceáil agus an pointe seo a chliceáil. Agus tá mé ag dul toise cé mhéad ó an pointe sin ar cheann go dtí an pointe eile ar an gceann eile. Agus tá sé sin a haon ceathracha. So, sin é barr an nascóir leantóra tarraingthe agam. Tá mise anois ag dul offset entities a úsáid. Agus tá mé in ann, um, add dimension a fhágáil air. An tiús atá ag an nascóir leantóra ná 14 mm. So, Tá pointe amháin cliceáilte ansin agam ach má chliceálaimse Select Chain roghnóidh sé chuile cheann acu. So, arís, d'úsáid mise Offset Entities, tá sé an-éasca a dhéanamh, is féidir linn ceathair déag milliméadar a chur isteach agus tá tú ag tarraingt líne eile atá ceathair déag milliméadar ó chaon ceann de na línte sin. So, buailfidh mé tic air sin agus ceanglóidh mé é sin leis sin agus ceanglóidh mé é seo leis seo. Anois ní gá dom ach features extruded boss base agus ag breathnú ar an leathanach cruachóip os mo chomhair is 30 milliméadar de leithead atá aige sin. So sin é an cruth anois tarraingthe amach agam. Is féidir liom na poill anois a mharcáil air agus a ghearradh thríd.

Gabhfaidh mé ar ais anois ag isoméadrach arís agus ag breathnú ar an leathanach atá os mo chomhair, teastaíonn uaimse poll a dhéanamh síos ansin ar an barr. So tá mé ag gabháil sketch a bhrú, sketch arís, agus gabhfaidh mé ag barr an nascóra. Anois is féidir liom an spacebar a bhrú nó dhul suas anseo agus a dhul normal to. Tá mé ag iarraidh ciorcal a tharraingt. Agus tá mé just ag gabháil ciorcal a tharraingt áit ar bith faoi láthair agus toise ar bith a chur air. Anois cuirfidh mé Smart Dimension agus buailfidh mé, cliceálfaidh mé ar an líne. so cén, cén toise atá aige? Breathnú ar an leathanach tá 16 mm go trastomhas aige. Agus cén áit go díreach an bhfuil sé? Tá sé Tá sé 15 milliméadar. Cuirfidh mé síos anseo. 15 milliméadar trasna. Agus tá sé 15 milliméadar trasna anseo. Agus is féidir liom an t-am seo features agus extruded cut a dhéanamh le hé sin a ghearradh thríd. Nó, tá go leor roghanna difriúil, is cuma cé acu a úsáideas tú, tá tú in ann a dhul blind, through all, um, up to next. Chomh fada is go ngearrfaidh tú bealach ar fad thríd, is cuma cén bealach, so fágfaidh mé sin blind agus 30. I ndáiríre, níl tú ag gearradh 30, níl tú ag gearradh ach 14. Eh, ach tá sé sin tá muid an 30 a fhágáil ann mar gearrfaidh sé thríd ar fad so tá mé théis gearradh thríd ar fad ansin. Gabhfaidh mé ar ais arís go isoméadrach. Céard eile a theastaíonns uainn? Tá dhá pholl trastomhas ocht milliméadar ag teastáil thíos ar an dromchla seo. So brúfaidh mé sketch, sketch arís agus buailfidh mé an dromchla sin mar is ann is air seo atá mé ag iarraidh a bheith ag sceitseáil. An spacebar nó suas anseo ag View Orientation, tabharfaidh an péire an rud céanna dhuit. A dhul normal to. Tarraingeoidh mé dhá chiorcal Gabhfaidh mé is cuirfidh mé Smart Dimension ar an dá chiorcal. Caithfidh siad a bheith trastomhas 8 milliméadar. Caithfidh siad a bheith 15 milliméadar ón taobh. Agus caithfidh an ceann seo a bheith 15 milliméadar ó íochtar an phíosa agus beidh tríocha milliméadar idir an dá chiorcal. Okay. Tug faoi deara go bhfuil an sketch bailithe dubh. Taispeánann sé sin dhomsa go bhfuil na toisí ar fad a theastaíonns uaim go bhfuil siad ar an sketch. It's fully defined a thugtar i mBéarla air. Ba cheart go mbeadh gach sketch a dhéanfas tú fully defined sula ngabhfaidh tú ag features. So features, extruded cut, Agus is sin é an dhá pholl gearrtha thríd. Ar ais ag Isoméadrach. Anois, brúfaidh mé save. Níl mé réitithe fós le seo, tá mé ag dul appearance a chuir air. So, má théimse suas ag lár anseo le taobh na spéacláirí, brúfaidh mé appearance. Agus, just athróidh mé an dath. So, taobh istigh gon Selected geometry, tá sé ag fiafraí céard atá tú ag iarraidh a bheith daite, bhfuil tú ag iarraidh an part, face, surface, body nó an feature. so gheobhaidh mé réidh le cut extrude automatically chuir sé féin an cut extrude isteach ann mar is sin an rud deireanach a bhí mé ag obair air. I ndáiríre tá muid ag iarraidh cliceáil ar an nascóir leantóra. Tá muid ag iarraidh go mbeidh an part ar fad daite, an dath seo, dath dearg. Níl muid ag dul material, bacadh le materials, is féidir leat más maith leat a dhul agus appearance a dhul anseo agus metal a roghnú agus a dhul thríd na metals difriúla atá ann. Níl mise ag dul é sin a dhéanamh, tá mé ag dul á choinneáil simplí. So, is sin dath dearg curtha ar an nascóir leantóra agus tá sé sábháilte anois agam, tá an asterisk sin an réalt beag imithe so tá a fhios am go bhfuil sé sin sábháilte so sin ceann eile de na páirteanna críochnaithe am so níl fanta anois am ach an tríú páirt a dhéanamh eh, agus is sin é páirt uimhir a haon an breaic tarracóra so New agus Part agus arís sábháil am an tús is ea an breaic tarracóra agus Save agus tá muid ag dul ag tosaí ar an breaic tarracóra. So má chuireann muid tús leis an breaic tarracóra tá muid ag dul Sketch a bhrú agus Sketch arís. Nó, arís, caithfidh muid a dhul ag smaoineamh cén bealach is éasca le hé seo a tharraingt. Ar éasca dhúinn a dhul tosaí leis an top plane, right plane nó front plane agus cé acub is feiliúnaí an front plane, top plane nó right plane agus sin an, an bealach is éasca agus an bealach is feiliúnaí feictear dhom héin a dhul ag an front plane anseo agus má thosaíonn muid le b'fhéidir, líne i dtosach ón Origin, agus cuirfidh muid smart dimension ar an líne sin anois. Teastaíonn airde de 62 ón líne sin. Agus tá muid ag dul ag tosaí arís in uachtar, agus tá muid ag dul tois, or tá muid ag dul líne a tharraingt trasna díreach, síos díreach. Tá a fhios am go bhfuil sé síos, trasna díreach agus síos díreach mar gheall ar an dotted line, an líne briste sin atá ag teacht aníos. Tá muid ag dul trasna píosa anseo, síos píosa, trasna díreach, síos díreach, trasna díreach, síos díreach. Tá muide ag cruthú an cruth a theastaíonns uainn nó rinne mé botún ar an líne deireanach sin so tá mé ag iarraidh fáil réidh leis an líne deireanach sin cliceálfaidh mé air brúfaidh mé delete agus cuirfidh mé an líne eile isteach in áit an líne sin F, Le dhul full screen, so caithfimid a dhul toisí a chur isteach anois, so na toisí a theastaíonns má dhéanann muid staidéar ar an leathanach, an cruachóip atá os do chomhair, tá 12 milliméadar ag teastáil ansin uait. Agus tá sé seo é héin 12 milliméadar agus tá sé seo é féin 12 milliméadar. An airde atá ag an líne seo ná 12 milliméadar. An airde atá ag an líne seo ná 12 milliméadar. Agus an airde atá ag an líne seo ná 12 milliméadar. An airde atá ag an líne seo ná arís 12 milliméadar. Ó tá pointe deachúil nó rud éicint curtha isteach ansin agam, sin an fáth gur tháinig sé sin aníos 12 milliméadar ansin. Agus anois rinne mé botún. Ní cheart go 12 milliméadar a bheadh ansin, ba cheart 14 milliméadar a bheadh ansin. An spás atá idir an dá píosa seo atá ag sá amach ná ceathair déag, nó ní thiubharfaidh sé cead dom tois a chur ar an líne seo. Ó, thug sé cead dom. Bhuel, go hiondúil déarfadh sé go bhfuil sé over-defined, ach actually tá sé seo ag rá under-defined anois. Ó, tá a fhios agam céard atá i gceist anois le seo. So, an t-aon rud atá fanta le déanamh ná cé chomh fada atá chaon cheann acu seo ag sá amach. So, in iomlán, tá sé sin, go dtí seo, 58. No, I'll cancel that. Tá an líne sin in iomlán 58 agus tá an líne seo in iomlán 58. So chonaic sibh ansin go ndeachaigh an sketch dubh, ciallaíonn sé sin go bhfuil tois ar chuile shórt a theastaíonns tois uaidh. Má thriailimse tois a chur áit eicínt anois, cuir i gcás, má thriailim tois a chur arís ar seo go dtí sin, Ní ligfidh sé cead dom. Cheap mé go dtarlódh sé anseo ach níor tharla. Ach níl sé sin ag ligean cead dom an tois sin a chur ann, tá sé ag rá go bhfuil, go mbeidh sé over-defined an sketch, go mbeidh an iomarca toisí istigh air. So, make this dimension driven or make or leave this dimension driving. Tá mise just cancel a dhéanamh mar níl mé dhá iarraidh sin ach just bhí mé ag iarraidh taispeáint daoibh céard iad na botúin gur féidir tarlú. So, anois tá mé réitithe le hé sin a leathnú. So, má théim isteach ag Features, Extruded Boss Base, tá sé suimiúil nár las an eh, nár las sé seo suas automatically. So tá select contours anseo. Má chliceálann tú taobh istigh anseo, go leis go lasfaidh sé suas. Níor tharla sé sin automatically dhomsa, níl a fhios agam cén fáth. Ach uaireanta is féidir just select contours, cliceáil taobh istigh den bosca seo agus cliceáil an, an páirt atá tú ag iarraidh a leathnú. An leithead iomlán atá aige sin ná seasca. Arís, tá mé ag fáil na toisí ar fad ón leathanach cruachóip atá os mo chomhair agus os comhair chuile dhuine sa rang. So sin é cuid den brac déanta anois ach níl muid críochnaithe. Sábhálfaidh mé an méid sin. Tá roinnt obair fós le déanamh ar an brac tarracóra sin. So an chéad rud eile le déanamh leis an brac tarracóir chun eh, dul chun cinn beag a dhéanamh ná dhul ag fillet. An fillet an t-am seo atá muid ag iarraidh a chuir air seo ná tá sé 30 mm ar leithead. Agus Gheobhaidh mé réidh leis an Face sin, an Face One sin. Agus má chliceálann tú taobh istigh de Items to Fillet, tá sé ag fiafraí dhuit céard atá tú ag iarraidh an fillet a chuir air. Má bhuaileann tú an líne sin, an líne sin, an líne seo agus an líne sin. Tá sé ag cur an fillet thimpeall an bealach ar fad orthu sin. Is féidir an fillet a chuir chomh maith. Tá an fillet seo, sílim go bhfuil sé 8 milliméadar. Níl sé seo actually scríofa ar an leathanach, ach deirtear ar an leathanach is féidir meastúchán a dhéanamh ar aon toise atá fágtha ar lár. So tá mise ag goil meastúchán a dhéanamh ar an fillet seo. Tá mé ag goil a chuir fillet ocht milliméadar a chuir air sin. Air sin. Air sin. Agus taobh thiar anseo. Air sin. Gabhfaidh mé ar ais anois go isoméadrach. Tá poll ag teastáil thríd an dá phíosa seo, an dá pháirt sin den brac, agus déanfaidh mé sketch agus sketch arís agus sketcheálfaidh mé ar barr anseo an spacebar agus cliceáil normal to. So cuirfidh mé ciorcal áit ar bith anseo. Agus cuirfidh mé toise ar bith air anois, cuirfidh mé smart dimension, agus tá trastomhas 16 ag teastáil le haghaidh an ciorcal seo. Agus an toise ón ciorcal go dtí an taobh ná 30 milliméadar, agus an toise ón ciorcal go dtí an pointe seo, ná 30 milliméadar aríst agus tá mé réitithe le dhul ag gearradh. Tá chuile shórt dubh, feicfidh sibh féin go bhfuil chuile shórt dubh ansin, extruded cut. Now, in áit blind, tá mise ag dul through all a dhéanamh an t-am seo go bhfeicfidh muid céard é an difríocht. So, má théann tú through all, tá sé ag gearradh thríd gach rud. Is féidir leat dhul blind agus toise a chur isteach, fios a bheith agat cé chomh fada a chaithfeas tú dhul síos. Is féidir a dhul up to surface agus cliceáil an surface seo and that will cut déanfaidh sé an gearradh sin síos go dtí an surface seo. Tá an t-uafás bealaí le é a dhéanamh. Is cuma cén bealach a dhéanfas tú é, chomh fada agus an gearradh ag dul thríd an bealach ar fad. So tá mé ag tíocht ag deireadh anois an brac, tá píosa fós eile le déanamh, gabhfaidh mé go dtí isoméadrach aríst. Agus sábhálfaidh mé an méid atá. so Tá pláta ar cúl an brac fós le déanamh. So tá mé ag dul sketch a dhéanamh, sketch arís. Casfaidh mé le breathnú taobh thiar den brac seo agus cliceálfaidh mé ar an dromchla sin. Sin an dromchla atá mé ag iarraidh sketch a dhéanamh air. Agus gabhfaidh mé normal to. Anois, úsáidfidh mé cheapfainn, triail, bainfidh mé triail as seo. Tá centerline roghnaithe agam. sé sin líne briste, agus tá mé ag dul os cionn an ciorcail sin chúpla uair, agus nuair a théanns tú os cionn chúpla uair, na pointí tábhachtacha a bhaineanns gon chiorcal, tá mé ag dul, lasann siad suas nuair a théanns tú os a chionn chúpla uair. Tá mise ag dul líne a tharraingt ó lár an chiorcail sin, lasfaidh mé suas an ciorcal eile, Feiceann tú, nuair a théanns tú os cionn an ciorcal chúpla uair lasann na pointí tábhachtacha suas. Tá mé ag dul cliceáil ar an pointe sin. Agus tá mé ag dul center rectangle a phiocadh thuas anseo. Agus gabhfaidh mé os cionn an líne briste sin, siod an fáth go ndearna mé an líne briste sin. Tá mé ag iarraidh an midpoint nó lárphointe arís nuair a théanns tú os a chionn chúpla uair. Las ón lárphointe suas. Tá sé really tábhachtach go gcliceálann tú díreach ar an lárphointe agus áit ar bith i ndáiríre, is féidir leat is féidir leat eh, sin a tharraingt. Tá a fhios agam nach bhfuil sé sin ag an toise ceart, cuirfidh mé an toise ceart anseo. Ba cheart go mbeadh sé sin eh, 94 ar airde. Sorry, gabh mo leithscéal ansin an leithead. Ba cheart go mbeadh sé 92 ar leithead. 92 cheart a bheith ar leithead. Agus 94 an airde a bhéas aige. Tá an t-eolas sin ar fad ar an leathanach atá tugtha. Gabhfaidh mé features, extruded boss base, tá sé seo anois really tábhachtach go mbeidh tú ag dul an taobh ceart. Tá tú ag iarraidh a bheith ag dul siar. D'fhéadfadh sé seo tarlú. D'fhéadfá a bheith ag dul an taobh sin. Tá sé seo anois mícheart. Má chasann tú an treo tá tú ag dul an taobh ceart anois. An tiús a theastaíonns ansin ná 8 milliméadar. So 8 milliméadar a theastaíonns. agus buailfidh mé tic air sin arís ag déanamh cinnte go bhfuil mé ag dul siar ón brac. So, arís gabhfaidh mé isoméadrach.

seo. Fillet a chur orthu sin ar fad. Ar ais ag Isoméadrach. Sábhálfaidh mé é sin. Tá rud amháin eile fanta le déanamh. Caithfidh mé poll a chur ar na cheithre coirnéal den brac seo. An pláta cúlata ar an brac. Caithfidh mé poll a chur ag chaon choirnéal so sketch, sketch arís ar an dromchla sin atá mé ag iarraidh sceitseáil. Is féidir leat an space bar a bhrú le haghaidh an View Orientation. Anois tá mé ag dul ciorcal a tharraingt agus an t-am seo tá mé ag dul úsáid a bhaint as an fillet a rinne mé. So Má théim amach as sin arís, roghnaigh ciorcal agus téigh os cionn an fillet a rinne tú agus feicfidh tú go lasfaidh an coirnéal sin suas, lasfaidh sé suas na pointí tábhachtacha a bhaineanns leis an fillet agus is féidir leat ón bpointe sin, lár an fillet a roghnú agus do chiorcal a tharraingt agus is trastomhas ocht milliméadar a bhéas aige sin. So tá an ciorcal sin anois san áit cheart, tá sé, tá sé lasta suas dubh. Ní theastaíonn uaim dimensions eile a chur air ach spáinfidh mé dhaoib má chuirim dimension air sin, is 8 milliméadar é, má chuirim, má thriailim é a chur air, ní oibreoidh sé. So, cancel. Cén fáth nach bhfuil sé ag oibriú? Mar tá an pointe ceart roghnaithe cheana féin agam. Roghnaigh mé lár an fillet sin a úsáid. Eh, má thriailim é a dhéanamh ón lár go dtí an taobh seo. Arís, tá sé 8 milliméadar mar is ceart dhó bheith, ach má thriailim é a mharcáil, níl sé ag tabhairt deis dhom. So, is sin bealach b'fhéidir beagán níos glic le haghaidh an poll a chur isteach. Tá cheithre pholl eile ag teastáil. Arís, gabhfaidh mé os cionn an fillet sin go lasfaidh sé suas na pointí tábhachtach a bhaineanns leis an fillet agus cliceálfaidh mé ar an lárphointe sin, marcálfaidh mé ciorcal de shaghas ar bith agus gabhfaidh mé agus toiseoidh mé sin go dtí ocht milliméadar. Arís, ní gá go mbeidh aon toise eile, chonaic muid thuas sa chéad coirnéal cén fáth nach gá, agus tarraingeoidh muid an ciorcal seo. Arís, má théann tú os cionn an fillet, tabharfaidh sé an pointe i lár dhuit. I gcónaí úsáid Smart Dimension. Botún a dhéanann daoine go minic ná Nuair a bheidh siad ag tarraingt ciorcail beidh siad ag dul amach beagán beagán beagán ag iarraidh an toise ceart a bheith acu. Just tarraing ag toise ar bith agus úsáid smart dimension. Fiú amháin dá mbeadh an toise ceart anois ó thús air bheadh sé gorm. Fós bheadh ort dhul isteach agus smart dimension a dhéanamh san chaoi go mbeadh sé bailí dubh le haghaidh gach rud a bheith fully defined. So, is sin é an cheithre poll anois marcáilte amach agam, tá mé ag dul iad a ghearradh ag úsáid features agus extruded cut agus arís, suas agat féin cén cineál gearradh a dhéanfas tú. Déan cinnte go bhfuil sé ag dul an treo ceart, mar shampla, níl an gearradh sin ag dul an treo ceart, ach anois tá sé ag dul an treo ceart. Blind nó through all nó cibé céard é féin, ach is cuma chomh fada go mbeidh tú ag dul thríd an bealach ar fad. ar ais go isiméadrach agus is sin é an brac anois beagnach críochnaithe, sábhálfaidh muid é, cuirfidh muid appearance eicínt air arís, d'fhéadfá dhul agus dathannaí nó ábhar difriúil a roghnú, metal nó plastic nó hé bith cad é féin, níl mise ag dhul chomh domhain sin ann, níl mise ach just ag dhul dath a chur air. Now, nuair a chliceáil mise an dath, chuir sé ar na poill é. mar sin iad an rud deireanach a bhí mise ag obair air. So tá mise ag dhul cliceáil in selected geometry agus tá mé ag dhul é sin a deleteáil agus tá mé ag dhul select part a roghnú agus má chliceáilimse ar an brac tarracóra roghnóidh sé an rud iomlán agus is sin atá uainn. Anois is féidir linn é a shábháil, tá an trí pháirt réitithe anois againn agus tá muid ag dul iad a chóimeáil le chéile, sin é an chéad pháirt eile. So tá an trí pháirt againn anois agus tá muid ag dul iad a chur le chéile, iad a chóimeáil le chéile agus ansin déanfaidh muid líníocht dhó. So i dtosach báire,

cuartú a dhéanamh le haghaidh an chéad pháirt sin, so gabhfaidh muid isteach san fillteán ina bhfuil sé, feiceann sibh an trí pháirt ansin, tá mé ag dul an brac a thabhairt isteach i dtosach, so tabharfaidh tú an príomhpháirt isteach i gcónaí i dtosach, so sin an brac tugtha isteach, anois gabhfaidh mé ag insert components, browse, agus tabharfaidh mé isteach an nascóra anois. Tabharfaidh mé isteach é sin is cliceálfaidh mé áit ar bith. Anois, níl mé ag dul an tríú páirt a thabhairt isteach go fóill. An chéad rud a dhéanfas mé ná File, Save As.

air seo agus sábhálfaidh mé. So, tá mé ag dul roinnt oibre a dhéanamh leis air agus séard a úsáideas muid le haghaidh iad sin a ghreamú á chéile, a dhaingniú á chéile, iad a bheith curtha san áit cheart ná mate. Now, tá sé an-éasca tuiscint cén chaoi a dtéann sé seo le chéile mar is ceist an-simplí é. Tá's againn go dtéann sé seo isteach idir san spás atá san brac ansin agus go dtéann an pionna síos eatarthu. Ach ní féidir leatsa just a dhul agus dhul ag messáil thart anseo agus é sin roughly a chur san áit ceart. Caithfidh tú rud ar a dtugtar mate a úsáid. So an chéad rud a dhéanfas muid ná mate a roghnú. Agus gabhfaidh muid níos gaire gon dhá pháirt agus roghnóidh muid an an poll sin agus roghnóidh muid an poll seo agus tá sé automatically ag inseacht nó ag cur an péire an dhá rud sin le chéile. Mar tá a fhios aige go maith go bhfuil tú ag iarraidh concentric a dhéanamh mar gheall gur dhá poll atá ann. So tá a fhios aige go maith gur concentric atá i gceist. So ticeálfaidh muid é sin. Now má bhreathnaíonn muid díreach isteach ar aghaidh ar an aghaidh chomh Tá rud eicínt suas fós. Níl sé fós ag an airde ceart. So, níl sé sin anois mar shampla ceart fós. Is féidir linn é a chrochadh suas agus a bhrú anuas ach tá sé fanacht, tá an dá chiorcal sin ag fanacht eh, lár cothrom lena chéile. An rud a chaithfeas muid dhéanamh anois ná mate a chur, so Cuir i gcás má tá mé imithe amach as Mate arís, brúigh arís é. Cliceálfaidh muid an dromchla sin. Sin é barr an nascóir leantóra agus an dromchla seo ar an brac. Agus anois tá siad sin an dhá dromchla sin ag bualadh a chéile. So, má smaoiníonn muid siar, an spás atá eatarthub seo ná ceathair déag milliméadar agus an tiús atá aige seo ná ceathair déag milliméadar, so bhí 'fhios a'm go maith go b'in a bhí ag goil a tarlú. Now, tá rud eicínt suas anseo. Just nuair tá mé breathnú ar sin, níl 'fhios a'm cé fáth go bhfuil cuid den poll sin le feiceáil. So, tá mé ag dul isteach, tá mé ag dul ag oscailt suas mo fillteán agus tá mé ag dul ag breathnú ar an nascóir seo. agus tá mé ag faire ar an poll sin. Sin an cut extrude seo. So brúfaidh mé móide. agus tá mé ag dul ag breathnú ar an sketch sin. Yeah, tá an trastomhas 16 tá sé sin ceart. X-álfaidh mé é sin. Save changes? No, mar níl tada déanta a'm. Discard changes. So breathnóidh mé anois ar an ar an brac go bhfeicfidh mé an bhfuil rud eicínt suas leis an mbrac. Brac tarracóire, osclóidh mé suas é sin. Agus breathnóidh mé ar an poll a rinne mé thríd sin. Edit sketch. Aha, tá 'fhios a'm anois céard tá mícheart. Chuir mise é sin ag 18 in áit 16. So arís discard changes tá an tois mícheart aige sin so le haghaidh é sin a athrú b'fhéidir gur spotáil sibhse é sin nuair a bhí mé á dhéanamh le haghaidh é sin a athrú baineann sé leis an cut extrude seo so brúfaidh muid plus agus is seod é an sketch ina raibh an botún déanta agam so right cliceálfaidh mé agus déanfaidh mé edit sketch in áit 18 milliméadar cuirfidh mé 16 milliméadar laghdaigh sé sin an poll sin. Brúfaidh mé an tic. Brúfaidh mé an exit sketch symbol seo. Agus gabhfaidh mé ar ais go isoméadrach leis seo. Sábhálfaidh mé. Anois, nuair a X-álas mé sin, tiocfaidh bosca aníos a rá go bhfuil an páirt seo istigh san assembly. An bhfuil tú ag iarraidh an assembly a athrú anois? agus na hathrachaí a rinne tú a thabhairt suas le dáta agus cliceálfaidh mé Yes. Agus feicfidh sibh anois nach bhfuil aon liopa le feiceáil. So tá chuile shórt togha anois leis sin. So tarlaíonn na botúin sin, na botúin sin caithfidh tú bheith really cúramach. So an brac tarracóir seo agus an eh, nascóir leantóir tá an píosa seo ceanglaithe gon tarracóir tá an píosa sin daingnithe don leantóir agus bíonn an gasúr ag goil anonn is anall leis seo agus bíonn an péire seo ceanglaithe dhá chéile. Bíonn cead aige dhul timpeall anonn is anall de réir mar atá an gasúr ag spraoi ach le haghaidh an líníocht tá muid ag iarraidh go bhfanadh sé sin díreach mar sin. So tá muid ag dul mate a chur F. Mar aon leis an face sin, tá muid ag dul mate a chur idir an taobh seo agus an taobh sin, agus cuirfidh sé iad sin comhthreomhar le chéile, bhfeiceann sibh ansin tá parallel roghnaithe cheana féin. Bhí a fhios ag SolidWorks go maith, céard a bhí tú ag iarraidh a dhéanamh. Ticeálfaidh mé é sin. Sábhálfaidh mé an méid atá déanta agam. agus caithfidh mé anois a dhul agus an pionna a thabhairt isteach. Ní raibh agam an pionna bheith tugtha isteach go dtí seo agam go mbeidh mé réitithe lena aghaidh. So, insert component, browse, agus gheobhaidh mé an pionna seo, tabharfaidh mé isteach é, agus cliceálfaidh mé áit ar bith le haghaidh é a leagan áit ar bith. Anois, um, d'fhéadfainn a dhul ag messáil thart leis seo, ag iarraidh é a chur san áit cheart agus Níl mé goil ag cur amú am é sin a dhéanamh mar níl tú goil é dhéanamh i gceart leis an motion nó leis an is, is mate a theastaíonns le hé sin a dhéanamh i gceart. So teastaíonn uainn mate a bhrú mate selection. So cliceálfaidh mé an páirt seo gon pionna agus cliceálfaidh mé an poll. Tá's ag SolidWorks gur concentric a theastaíonns uait. agus brúfaidh mé tick ar sin, tá sé sin concentric. Anois, is féidir leis sin a dhul suas fós agus is féidir leis casadh thimpeall agus rudaí difriúla a dhéanamh. Arís, dá mbeadh sé seo déanta gceart, bheifeá ag iarraidh go mbeadh sé in ann é sin a dhéanamh, ach le haghaidh an uh, eh, solid works agus le haghaidh an líníocht seo, tá muid ag iarraidh go bhfana sé in áit amháin le haghaidh an líníocht go mbeidh chuile shórt díreach. So tá muid ag dul mate a dhéanamh agus tá muid ag dul isteach i mate selection agus tá muid ag dul barr an bhrac a roghnú agus íochtar an pionna. agus tharraing sé sin anuas an pionna go dtí go raibh an dá dromchla sin ag bualadh a chéile. So tá muid sásta leis sin. Tá sé seo fós in ann a dhul thimpeall, rud atá togha ach le haghaidh an líníocht tá muid ag iarraidh go mbeidh muid ag breathnú díreach isteach ar a aghaidh. So, istigh i Mate Selection, roghnóidh muid an taobh seo mar a rinne muid le haghaidh an mate deireanach a bhí idir an brac agus an nascóir. So tá an taobh sin roghnaithe a'm. Tá mé ag goil an taobh seo roghnú agus anois cuirfidh sé an dhá dromchla sin comhthreomhar le chéile. Ticeálfaidh mé sin. So anois is féidir liom a ghoil agus a ghoil go isiméadrach agus tá mé réitithe leis an mate. Sábhálfaidh mé an méid atá déanta a'm. Well, má bhrúim an space bar is féidir liomsa anois an aghaidhchló a fheiceáil. Is féidir liom an bunchló a fheiceáil. Is féidir liom breathnú thíos faoi. Is féidir liom breathnú ar, ar an taobh thiar. Tá chuile threo anseo a'msa. Now, tiúrfaidh sé sin cúnamh dhaoibhse anois samhlú cén chaoi a mbreathnóidh sé seo nuair a bhéas sé curtha le chéile. Is siod é an aghaidhchló den trí pháirt den mheicníocht seo curtha le chéile. Tá mise ag goil é seo a fhágáil in isiméadrach, tá mé ag goil é a shábháilt, tá mé réitithe leis an cóiméal anois dhó seo, tá mé ag goil líníocht a dhéanamh sula n-imeoidh mé as seo, Tá sé an-suimiúil breathnú ar na na uirlisí difriúla atá ar Solid Works. Is féidir interference detection a úsáid. Is féidir leat a oibriú amach an bhfuil aon interference anseo agus feiceann sibh nach bhfuil aon interference so tá chuile shórt oibrithe amach iontach ansin. So sábhálfaidh mé seo agus gheobhaidh mé réidh leis an cóiméal dhó sin. Tá mé anois ag dul líníocht a dhéanamh. dhó agus beidh muid críochnaithe le seo. So, roghnóidh sibhse New agus Drawing le haghaidh an drawing seo a dhéanamh agus brúfaidh sibh OK agus tiúrfar roinnt mhaith rogha anseo dhaoib. Agus tá sibh ag iarraidh leathanach A3 go háirid cineál a úsáid. So, Má théann sibhse isteach agus an A3 landscape sin a úsáid agus OK a bhrú, beidh sé sin togha dhaoibhse. Níl mise ag dul é sin a úsáid. Chum leis scéal. Tá mise ag dul isteach arís, úsáidfidh sibhse Drawing agus roghnóidh sibhse A3 Landscape, ar bith, is cuma. Tá mise ag dul Advanced a roghnú. Is féidir teimpléad a dhéanamh ar Solid Works agus tá video ansin agam ar YouTube ar cé chaoi a ndéanfaidh tú teimpléad, éinne gur mhaith leo ceann a dhéanamh. Siod an teimpléad atá déanta agamsa le haghaidh ceisteanna den tsórt seo. Agus tá mise ag dul an leathanach seo a úsáid. Okay? So, an teimpléad seo tá eolas thíos ag íochtar san coirnéal anseo. Tá mé ag X a dhéanamh le Model View. Ní gá dhaoibse seo a dhéanamh ach tá sé suimiúil agaí feiceáil nuair a bhéas teimpléad agaí féin amach anseo cé chaoi a n-oibreoidh sibh leis. So bhuail mé X ar an Model View. An chéad rud a chaithfeas tú dhéanamh le teimpléad ná right click i lár an leathanach agus Edit Sheet Format a dhéanamh agus cuirfidh mé an dáta, scríobh mé dáta ansin ach obviously tá mise ag iarraidh an dáta a chur isteach ansin. agus an tionscnamh atá muid ag obair inniu air ná an eh, Nó tá mé ag dul roinnt athrú a dhéanamh anseo. Ok so sin é mo chuid eolas ar fad istigh a'm. Arís, ní hin rud gur ní gá dhaoibhse é sin a dhéanamh mar níl an template agaibhse faoi láthair. Gabhfaidh mé full screen agus right click-álfaidh mé agus edit sheet. Anois Tá muid ar fad ag an stáid céanna anois so níl oraibhse é sin ar fad a dhéanamh. Is féidir líbse once a bheas nuair a bhrúfaidh sibse new agus Istigh Nav is a bheidh sibhse. Brúfaidh sibhse New agus brúfaidh sibh Drawing agus brúfaidh sibh OK. Beidh sibh ag an stáid ina bhfuil mise anois. So gabhfaidh sibh ag View Layout agus Model View. So sin an stáid a bheidh sibhse ag nuair a osclóidh sibh suas an leathanach ar dtús. Tá sibh ag dul Browse a dhéanamh. Tá sibh ag dul cuartú an cóimeál a bhí déanta ansin a'inn agus tá tú ag dul é sin a oscailt. Tá sé ag fiafraí anseo dhuit Céard atá tú ag iarraidh a dhéanamh? Bhfuil tú ag iarraidh aghaidhchló a dhéanamh, bunchló? Céard iad na rudaí difriúla atá tú ag iarraidh a dhéanamh? Déanaimse create multiple views agus tugaimse chuile shórt isteach agus tá sé an-éasca fáil réidh le rud ar bith nach bhfuil ag teastáil uait. Ok, so tá an t-uafás eolas ansin. Tá aghaidhchló, bunchló, taobhchló, chuile shórt a'd. Ní theastaíonn sé seo uaim, tá mé ag dul cliceáil air agus é delete-áil. Céard eile nach dteastaíonn uaim? Ndáiríre, ní theastaíonn sé seo uaim. Tá mé ag dul é sin a delete-áil agus tarraingeoidh mé an bunchló i gceart síos faoi. Ní theastaíonn

Ok. So, tá an t-uafás rudaí atá muid in ann a dhéanamh leis anois. An t-uafás. I dtosach báire, is féidir linne an, an scála atá aige a athrú. So, tá mé in ann custom scale a úsáid agus tá mé in ann a dhul ag user defined. Faoi láthair tá sé one to two. Tá mé in ann one to one point five, méadóidh sé sin beagnach. agus is maith liomsa é sin. Agus é seo, déanfaidh mé an rud céanna, use custom scale, cé faoi one to one leis sin? Buille beag mór, b'fhéidir. Tá sé sin buille mór. So laghdóidh muid é. Use user defined. 1.5. Tá mé sásta leis sin. Ba mhaith liom dá mbeadh sé sin daite. So cuirfidh mé na dathanna ar sin, display style. Agus ticeálfaidh mé é sin. Anois, céard eile gur mhaith liom a dhéanamh? Ba mhaith liom é sin a bhogadh síos beagán anseo. Ba mhaith liom é seo a tharraingt anonn beagán. Tarraingeoidh mé é sin síos touch eile, oiread na fríde.

teilgean isiméadrach le dathanna. Bhfuil mé ag iarraidh aon rud eile a dhéanamh leis seo? Is féidir liomsa an display style a athrú orthu seo freisin. Dá mbeinn ag iarraidh. Ach le bheith fírinneach, sin an ceann atá uaim, cheapfainn. Tá línte briste le feiceáil air sin. Déanfaidh mé an rud céanna leis seo, cuirfidh mé línte briste le feiceáil. Déanfaidh mé an rud céanna leis seo, cuirfidh mé línte briste le feiceáil. Anois, d'fhág mise spás thíos anseo in aon turas, mar gheall, mar a fheiceann sibh ar cuid de na bileogaí atá crochta thimpeall an seomra, cuireann SolidWorks i gcónaí, cuireann sé, priondálann sé féin nóta beag anseo a rá gur le haghaidh oideachais amháin atá an Solid Works seo le n-úsáid. Má bhreathnaíonn muid arís ar an cheist, tá an cheist, tá an cruachóip seo agaibh uilig, iarrtar orainn tarraing ingearchló na meicníocht nascóra agus í cóiméailte, agus. Is seod é anseo atá ann, an aghaidhchló sin. OK? Sin an aghaidhchló a d'iarr siad orainn. D'iarr siad orainn an aghaidhchló sin den rud ar fad curtha le chéile. Feiceann tú go minic go bhfiafraíonn siad, gabh mo leithscéal, le haghaidh section view, go minic fiafraítear le haghaidh section view. Agus tá mé ag dul section view a tharraingt díreach go bhfeicfidh sibh. Nó, b'fhéidir go mbeadh orm roinnt athruithe a dhéanamh ar na toisí a d'úsáid mise, go, go mbeidh spás le haghaidh chuile shórt. Agus beidh, tá sé sin ró-mhór. So, in áit user defined, cén chaoi a raibh 1 to 2, bhí 1 to 2 togha. So, breathnaíonn muid, breathnóidh muid air seo. Siod a' dtír siod an aghaidhchló sin, ach d'fhéadfadh sé an-éasca a bheith fiafraithe acu le haghaidh an cóimeála seo a bheith gearrtha againn agus ingearchló gearrtha a bheith tarraingthe agus bheadh rud eicínt mar seo agat. So, mar gheall go bhfuil roinnt spás ar an leathanach seo, tá mise ag goil triail a bhaint as rud eicínt anseo. So, brúfaidh mé F le dhul full screen agus sábhálfaidh mé an méid atá déanta ansin agam. Eh, tá sé ag sábháil san fillteán ceart, tá. Tá mise ag goil ar feadh soicind anois, tá mé ag goil an cóimeála sin a oscailt suas agus tá mé ag dul á shábháilt, save as. Tá mé ag goil eh, leagan scartha a dhéanamh den eh, eh, meicníocht nascóra seo. So tá mé ag dul isteach anseo ag Assembly agus roghnóidh mé Exploded View agus dá mbeadh sé seo scartha óna chéile, is seod é an chéad rud a bhainfeá agus so má chliceáilann tú ar an chéad rud atá tú ag iarraidh scaradh óna chéile agus tá mé ag iarraidh, tá, feicfidh sibh féin, tá saighead ag sá aníos ansin. Roghnóidh mé é sin agus roghnóidh mé cé chomh fada aníos. atá mé ag iarraidh air sin a tharraingt. Triailfidh mé 70 agus apply go bhfeicfidh mé b'fhéidir beagáinín eile. 80, 90. Right, deir muid go bhfuil sé togha ag 100. So, brúfaidh mé done. Anois tá mé ag iarraidh an uh, nascóir leantóir a bhrú amach an treo seo, treo an tsaighead seo, agus apply. Tá sé sin bailithe amach rófhada ag 100, so brúfaidh mé 90. Déarfaidh muid 70. Tá go leor sin ag 70. Ticeálfaidh muid é sin. Sábhálfaidh mé an méid tá déanta. Anois, séard atá mé héis a dhéanamh ná So sin í an meicníocht nascóra scartha óna chéile ansin agam. Agus feicfidh, is, is féidir liomsa é sin a athrú ar ais, a chur ar ais le chéile, is féidir liom a explodeáil arís mar tá na socruithe sin sábháilte ag SolidWorks. Is féidir liom é sin a animateáil. agus a chur ar loop san chaoi, nó sorry, a chur ar reciprocate agus tairneoidh sé isteach 's amach agus taispeánfaidh sé na páirteanna ag gabháil le chéile. So tá sé sin an-úsáideach anois le haghaidh tuiscint a bhaint as cé chaoi a bhfuil sé seo ag gabháil le chéile. So spáineann sé na píosaí ar fad ag dul le chéile. Agus is sin rud a chaitheas muide tuiscint a bheith againn air nuair atá muid ag freagairt na ceiste seo. So, tá mise ag dul é sin a fhágáil exploded. Sábhálfaidh mé agus dúnfaidh mé síos é sin. Now, an fáth go ndearna mé sin ar fad ná tá mise ag iarraidh an an, eh, leagan scartha, a chur isteach anseo. So model view, roghnóidh mé model view gabhfaidh mé ag browse, anois tá mé ag iarraidh an leagan scartha a tharraingt isteach anseo. Níl mé ag iarraidh mórán view-annaí difriúil, mórán teilgin dhó sin, so tá mé díreach ag iarraidh an ceann sin atá an isoméadrach. Agus tá mé ag iarraidh go mbeidh sé sin daite. Agus b'fhéidir go gcuirfinn an toise céanna ar an péire acu seo. So, aon pointe cúig atá ar an gceann sin, agus aon one to two ar sin. So, cuirfidh mé one to two an péire, mar níl aon mhaith ceann a bheith rómhór, is ceann a bheith róbheag.

ainn. Tá an aghaidhchló, tá an taobhchló agus tá an cló gearrtha trasna ar A A. Tá mise ag gabháil é sin anois a shábháilt agus tá sé seo an-tábhachtach, tá mé ag gabháil é a shábháilt freisin mar pdf. sa chaoi go mbeidh mé in ann é a phriondáil. agus tá mé ag gabháil é a shábháilt mar e-drawing chomh maith. So tá sé sin sábháilte mar e-drawing, pdf agus mar ghnáth-drawing. Má osclaíonn muid suas an fillteán, tá e-drawing ann, tá pdf ann agus tá gnáth-líníocht ann. So má bhreathnaíonn muid ar an pdf chomh sin, is seo é anois a bheas muid ag priontáilt amach chuile dhuine le bheith sa fillteán againn. Má bhreathnaím air seo nóiméad arís le míniú dhaoib, an fáth go bhfuil muid á fhreagairt seo inniu ná chun cleachtadh a dhéanamh ar cóimeálacha, uimhir a haon, uimhir a dó chun cleachtadh a dhéanamh ar SolidWorks agus na scileanna ar fad a bhaineanns leis, uimhir a trí, tabharfaidh sé beagán eolas chugainn faoi an cheist cé chaoi a mbreathnaíonn sé anseo. So, nuair a bheas an cheist seo déanta, an leathanach seo déanta ag chuile dhuine, tá muid actually ag gabháil an leathanach a thóigeáil amach agus an an eh, cló seo, an aghaidhchló seo a tharraingt. Céard a iarrtar orainn sa cheist? Iarrtar orainn ingearchló agus í cóimeáilte. agus is sin é an cló seo anseo. Bhuel, aon rud eile a bheadh tábhachtach againn anois a fheiceáil, sea, bheadh sé go maith anois é seo a dhéanamh, an dá chóimeáil sin, nó díreach an, an, an meicníocht seo agus a chur le chéile. Is féidir linn é sin chomh maith a shábháilt.

Tá mise ag iarraidh é seo a shábháilt mar e-drawing. Now, céard é e-drawing? Séard é e-drawing ná is software saor in aisce é e-drawing. Ní theastaíonn is is tá SolidWorks an-chostasach le ceannacht. Dá mbeadh tusa ag iarraidh, dá mbeadh tusa á dhéanamh seo go duine eicínt, mar shampla, bheifeá ag iarraidh taispeáint dóib cén dearadh atá déanta amach agat. Bhuel, d'fhéadfadh tusa an e-drawing seo a chur acub-san, tá e-drawing saor in aisce agus d'fhéadfaidís breathnú air, é a rothlú thimpeall, breathnú ar chaon taobh agus d'fhéadfaidís tuairim a thabhairt dhuit an bhfuil siad sásta leis nó nach bhfuil agus Go minic is éasca i bhfad dhóib breathnú air seo ná breathnú ar líníochtaí. So, sábhálann muid é sin. Arís, caithfidh muid déanamh cinnte go bhfuil muid á shábháilt san áit cheart, so, cóimeálacha agus tá mé dhá mhíle agus a ceathair déag. So, sábhálann mé é sin. Uh, is cleachtas maith é sin mar gheall go mbeidh orainn é sin a dhéanamh le haghaidh an tionscnaimh a bhéas muid a dhéanamh san séú bliain. So arís, is sin e-drawing, tá sé saor in aisce e-drawings, ní féidir aon athrú a dhéanamh ach is féidir zúmáil isteach, zúmáil amach agus a rothlú thimpeall. So i ndáiríre ba cheart go mbeadh sé sin déanta taobh istigh de dhá rang dúbailte b'fhéidir cuid agaibh go mbeidh sé déanta i rang singil agus rang dúbailte. So, le haghaidh chuile pháirt dhó seo, tá sé tábhachtach go mbreathnóidh tú ar an pháirt é féin, b'fhéidir nach dteastóidh an físeán le haghaidh chuile pháirt, b'fhéidir go bhfuil tú féin in ann an pionna sin a dhéanamh thú féin agus Páirt ar bith a theastaíonns cabhair uait, úsáid an físeán seo. Bí á úsáid de réir a chéile an fhad a bhíos tú ag oibriú thríd. Ní fiú dhuit a bheith ag breathnú ar an físeán uilig agus idir na dhul siar agus chuile pháirt a dhéanamh. Bí ag breathnú air ina phíosaí. So, mar a dúirt mé, is sin é an. líníocht críochnaithe agus tá go leor eolas tugtha air sin agus an rud is tábhachtaí tá freagra na ceiste sin air which is an clós anseo. So baineann muid ar fad triail as sin agus tá go leor, mar a fheiceann sibh anseo actually pointe amháin eile, tá an marc seo cuirfidh Solid Works ar an leathanach so sin an fáth gur fhág mé spás beag ansin le haghaidh go mbeadh spás le haghaidh an marc sin mar ní bhreathnaíonn sé go maith nuair a bhíonns an scríobh sin ag dul os cionn páirt agat. So bainigí triail as sin agus tá súil agam go n-éireoidh libh.